n'a fɔra ko arabu kalanyɔrɔw duguma kalanyɔrɔw ko tɛ dɛ an bɛ mun dɔn bi n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko mɛdɛrɛsa kilasikiw olu de ka kalan olu de ko don donc olu ka kow ɲɛbɔ yɔrɔ ni o ye a direction ye a bureau olu bɛ cogoya jumɛn na donc k'a ɲini k'a dɔn n'i y'a mɛn k'a fɔ ko biro tagasiraw de bɛ biro kɔrɔ fɛn dɔw de fana bɛ yen nɔ olu wajibiyalen don fo olu ka sɔrɔ biro fana kɔnɔ o bɛ tali kɛ biro yɛrɛ sigilen don n'i y'a mɛn k'a fɔ ko administration a sigilen don mun ni mun ni mun kan olu fɛn fɛn filɛ o ye k'a ɲini k'a dɔn est-ce que buguni kalansow olu dafalen don u la walima u dafalen tɛ o la donc o siratigɛ la kalan in ɲɛsinna o ɲɛɲinini de ma o kɔrɔ ye nin yɛrɛ kɔnɔ i bɛ eh, ɲɛɲini cogoya fila sɔrɔ a kɔnɔ ɲɛɲinini min i yɛrɛ b'o o minɛ mɔgɔw la n'o bɛ tali kɛ mun ni mun kan ka sɔrɔ biro kan o ye fan kelen ye fan filanan i ye yɔrɔ min ta k'i bɛ fɛ k'o kɛ misali ye k'olu ta ɲɛɲini ka o ɲɛdɔn ka yeelen jɔ o kan ni o ye buguni ye donc i tɛ se k'o ɲɛdɔn gafe gɛrɛw kɔnɔ f'i ka na terrain yɛrɛ kan u ka baaraw bɛ cogo di kalansow bɛ cogo di directeurw bɛ cogo di o ɲɛɲinini sira kan franchement o kumakanw olu de bɛ nin kɔnɔ hmm. bon donc eh, n'i ye a ta sisan n'i ye ɲɛɲinini ɲininkali kɛ k'a fɔ ko directeur ye jɔn ye bon i ye fɛn min kalan sisan ko mudirul madrasa qaidun tarbawiyun fil madrasa wal bi'atil muhita o bɛ mun kofɔ o b'a yira de k'a fɔ directeur d'école mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni kalanso a ɲɛmɔgɔya bɛ o bolo nin ka kɛ nin kana kɛ yali kalan bɛnna sen ma ou bien a ma bɛn sen ma an ka don an ka bɔ ni olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo ko o ye ɲɛmɔgɔ de ye ɲɛmɔgɔ min don ɲɛmɔgɔ sugu jumɛn fana don ɲɛmɔgɔ min ni a ye kalan yɛrɛ cogoya n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kalanso kalanso sigilen bɛ kalan min kan fo k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye o fana de ɲɛdɔn o bɛ mun kofɔ o b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ta ka kɛ directeur ye i y'a faamu donc ɲɛmɔgɔ de don tubabukan na u b'a fɔ ma ko il faut que a ka kɛ pédagogue dɔ ye pédagogue ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ kalansenw kɛcogoya dɔn kalan yɛrɛ kan ka kɛ kɛcogoya jumɛn na nin bɛ ɲɛ a kɔnɔ nin tɛ ɲɛ a kɔnɔ fo a k'o ɲini k'o ɲɛdɔn ale dun fana tɛ se k'olu ɲɛdɔn cogo si fo k'a sɔrɔ olu kan ka ɲɛdɔn kalanso min kɔnɔ f'a fana donna yen.
aa ala eh, donc wala tan no usa sangare eh, usa eh, sangare naam o bara tan no e ka fɔkan nɔ uh-huh. eh mɔgɔ min ni i ma bɔ karamɔgɔ jolenw ka kalanyɔrɔ la naam walima i ma formation kɛ uh-huh. hali n'i ma bɔ yen nɔ min bɛ se ka yeelen bila sira kan i ka tagama sira kan naam o b'a yira e ka directeurya ye kunfɛ baara de ye wa i ka directeurya o ye kunfɛ baara ye nin kuma min filɛ hmm. ne ye nin ta gafe dɔ kɔnɔ hmm. nin tɛ eh, kunfɛ kuma ye hmm. min fɔlen don n'i tilara k'o ta k'o bila a kuma ta k'a bila minɛn kɔnɔ i b'a ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kuma min filɛ nin ye ko lɛgɛsɛ don il faut que a tigilamɔgɔ ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ kalan yɛrɛ kɛcogoya ɲuman karamɔgɔ bɛ baara min kɛ o baara kɛcogo ale bɛ se ka o fana contrôler parce que karamɔgɔ o karamɔgɔ a bɛ fɛn dɔ de labɛn fɔlɔ yanni a ka don kilasi kɔnɔ ka taga o baara kɛ kalandenw kun bon a bɛna a ka baara labɛnnen de bi di directeur ma fɔlɔ directeur de b'a ka baara lajɛ a ka o baara min filɛ o ye est ce que fiɲɛ b'a la ou bien fiɲɛ t'a la bon directeur de bɛ o karamɔgɔ ka baara fiɲɛ b'a la fiɲɛ t'a la directeur de kan ka o ɲɛdɔn directeur dun tɛ se k'o ɲɛdɔn fo illa an yakuna tarbawiyan il faut qu'il soit un pédagogue pour que tiɲɛ tiɲɛ la nin min filɛ a ka se ka o ɲɛdɔn a ɲɛdɔn cogo la karamɔgɔ bɛ baara min kɛ ka na di e ma fiɲɛ b'a la fiɲɛ t'a la kalan yɛrɛ kan ka kɛ cogoya min na n'i y'a mɛn k'a fɔ ko karamɔgɔ fana n ko mɔgɔ labɛnnen dɔ de don i mana labɛn cogo o cogo mɔgɔ min fana ka karamɔgɔya mɔgɔ min fana ka faamuya ka bon min kɔnɔ ka tɛmɛ i kan o de bɛ i corriger bon maintenant ni mɔgɔ min yɛrɛ ye eh, mɔgɔ min bɔra karamɔgɔ jolenw bɔyɔrɔ la i y'a faamuya bon o ye baara min kɛ ni mɔgɔ min ma bɔ yen n'i y'o mɔgɔ min ye karamɔgɔya kalan kɛ ani mɔgɔ min ma karamɔgɔya kalan kɛ mɔgɔ min ye karamɔgɔya kalan kɛ n'i y'o ka baara ta k'o di mɔgɔ ma ko mɔgɔ min ma karamɔgɔya kalan kɛ ko a ka o tigi fɛsɛfɛsɛ ko ka a lajɛ est ce que a bɛ se ka fɛn fɔ a ma ayi bon nin yɔrɔ min filɛ nin jateminɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ gouvernement ye kalanso o kalanso sigi nin yɔrɔ in jateminɛlen don olu bolo kosɛbɛ u b'a jateminɛ mais a ma waleya ayi a lawaleyalen don olu yɛrɛ bolo olu t'u tulon k'a la terrain kan nɔ terrain kan a jate a lawaleyalen don bari mun na n b'o fɔ eh, karamɔgɔ fɛ Ɔhɔn. parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Naam. e filɛ ka min fɔ nin ye Naam. o dun ye de ka sɛ fɔli de ye Awɔ. donc en tant que e ma école karamɔgɔw jolenw Oui. e ma bɔ olu ka bɔyɔrɔ la Ɔhɔn. e ma formation kɛ min bɛ se ka u bɛ min dɔn Oui. min bɛ se ka o kalifa i la hali n'a sɔrɔ i ma bɔ yen nɔ Mhm. o b'a yira e ka baara ye kunfɛ baara ye bon ni anw ka kalanyɔrɔw ta k'a lajɛ non kalanyɔrɔ ta k'a lajɛ mhm. saritu bɛ dafa kalanyɔrɔ min na n'i y'a kɛmɛ kɛmɛ sigi mhm. a bɛ se k'a dafa duuru dɔrɔn de la kɛmɛ kɛmɛ la i b'a sɔrɔ tɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru bɛ kunfɛ dɔrɔn o ye parce que mun na an b'o fɔ parce que fɛn min don an bɛ a kalama non han mhm. bon peut-être comme lycée u ye u sen don lycée ko la sisan u bɛ to ka a jagoya lycéew la peut-être je dis peut-être censeur ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ fɛn kalama hali proviseur dɔ bɛ yen nɔ voilà eh, o sira kan ah. n ye fɛn min ye kuma dɔ fɔ ah. peut-être k'i ma o yɔrɔ faamu kosɛbɛ n ko n ko eh, a lawaleyali a bɛ lawaleya de gouvernement yɛrɛ ye kalanso mun sigi hmm. nin yɔrɔ jateminɛlen bɛ olu bolo ah, kosɛbɛ kosɛbɛ gouvernement ye min sigi min sigi a yɔrɔ jateminɛlen don olu bolo kosɛbɛ privé an yɛrɛ dɛmɛ mais fɛn min ye privéw yɛrɛ ye merci fɛn min ye privéw ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in janto kɛlen tɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ sinon janto kɛlen yɛrɛ tɛ a la privéw yɛrɛ bolo i y'a faamuya janto kɛlen t'a la privéw bolo donc euh, karamɔgɔ alimami parce que an y'a dɔn sisan ko euh, kalanyɔrɔ ɲali mhm. ani a tiɲɛni directeur de ka baara don ayiwa a kɛmɛ kɛmɛ sigi la ale bɛ se ka bi duuru ta kosɛbɛ ka d'a kan u b'a fɔ ko ni ɛɛ kami b'a tɔn a a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ ayiwa ni directeur kɛra mɔgɔ cɛsirilen a bɛ kow ta cogo dɔn Oui. donc anw ye kɔfɛ mɔgɔw ye jagoya o la sisan Oui. e ko ko ɛɛ directeur directeur o yala est ce que ale kelen bɛ ka a kelen bɛ se ka baara kɛ wa walima ani dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ oui n'i ye directeur fɔ ɛɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ est ce que ɲɛmɔgɔ bɛ yen ni kɔmɔgɔ k'a sɔrɔ kɔmɔgɔ tɛ yen wa ayi o tɛ yen o tɛ yen o awɔ n'i ye ɲɛmɔgɔ fɔ kaban dɔrɔn o kɔrɔ ye ko dɔw de b'a kɔfɛ awɔ donc ni eh, kɔmɔgɔ tɛ yen hmm. o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana tɛ yen hmm. parce que ɲɛmɔgɔ bɛ sigi mɔgɔ dɔw de kunna hmm. donc n'i y'a lajɛ an ye ɲɛmɔgɔ min fɔ sisan k'a fɔ mɔgɔ de don mɔgɔ min bɛ yen ni ale ye kalanko ɲɛdɔnbaga ye o o tɛ o dama tɛ o dama tɛ wasa kɛ dɛ fo k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana bɛ sigida min na o sigida i b'a ye k'a fɔ a fana jɔyɔrɔ bɛ a la o sigi fana kɔnɔ. Ah, ale bɛ sigida min na a bɛ sigida min na ale ka ekɔliso bɛ eh, eh, yɔrɔ min na kɔnɔ walima quartier min kɔnɔ ayiwa fo k'a sɔrɔ jɔda fɛn de bɛ jɔda bɛ a la ale ni o mɔgɔw bɛ fɛngɛw bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ tali kɛ mun na sisan. Mhm. ale yɛrɛ ka jɔyɔrɔ sigida la ani ale ni mɔgɔw yɛrɛ fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na ale yɛrɛ o bɛ tali kɛ mun fana la hali ale yɛrɛ bakun eh, mankutu min bɛ ale yɛrɛ la ani jogo min bɛ a yɛrɛ fana na sigida la aw dama tɛ dɛ ale yɛrɛ fana bɛ miiri cogoya jumɛn na sigida yɛrɛ fana ka ɲɛtaga la n'a bɛ a ka wulikajɔ kɛ ka taa ka ɲɛsin o ma i y'a faamuya nin bɛɛ lajɛlen bɛ don directeur de ale de jantolen don nin bɛɛ lajɛlen na mhm. donc fɔcogoya gɛrɛ la mhm. n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko directeur mhm. mɔgɔ min ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye
ale de ye ko bolodabaga ye o kɔrɔ ye ko mun kan ka kɛ kalanyɔrɔ la olu bolodali o ɲɛmɔgɔya o bɛ ale bolo o lawaleyali o ɲɛmɔgɔya o fana bɛ ale bolo n'an ko ko k'a lawaleya ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛ k'a lawaleya mais il faut que janto ka kɛ a la a bɛ k'a lawaleya cogoya min na est ce que o ka ɲi walima o man ɲi kuma bɛ kɛ hali o fana kan donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne ko baara in yɛrɛ kɛra kɛcogoya min na an ye ko boloda a bɛ k'a labaara jɔ wulikajɔ bɛ ka kɛ ni a ye ka taga mais o bɛɛ lajɛlen kan tuguni